o jila nkeji abụọ wee kụfere elekere anọ nke mgbede n'oge ndị Igbo n'Ozisa 96.1 FM Owerri Igbo ndị ọma unu anwụchula nke onye chiri ya zere ndị ji akụkọ ụlọ ala anyị na mgbede a bụ nwa ogbo m Chidera Edibe mụnwa bụ Chinedum Nwanekwu ndị a bụnụ isiokwu hịọrọ ụdụ a ji mere akụkọ n'ụbọchị taa ndị otu IPOB ajụla amụma a na-ama ịkpọ akara ngwa Second Niger Bridge aha Muhammadu Buhari ndị nzukọ sineti ala anyị enyere ntụziaka bụ ka ndị ụlọ ọrụ cable service providers ya bụ ndị na-ahazi ihe omume onyonyo bụ ndị dstv mytv tstv na ndị ọzọ ha hazigharịa usoro esi akwụ ụgwọ ka ọ bụrụ a na-ele a na-akwụ ndị isi ekwe ọnwụ agbagbuola mmadụ iri abụọ na atọ ma tụrụ ọtụtụ ụmụ mmadụ nke a kpọtụrụ na steeti Kaduna ụlọ ọrụ Asset Management Corporation of Nigeria enwetara ihe karịrị tari naira bụ ego a natara ndị ji ụgwọ onye isi ụka Kraịst gburugburu ụwa niile Pope Francis akatọọla oke mkwafu ọbara nke na-ahịọzi ugbu a na mba Ukraine ọgbaghara o gara gara gara abanyere n'isi ụmụ mmadụ dị ka a gara enyocha banyere ọnwụ otu onye dọkịta ndị CAF bụ onye gbagburu ma nwụọ dịka a kụchara egwuregwu ndị Ghana na Super Eagles echi gara aga sonye anyị na www.ozisaradio.com nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ tọzie ntị n'ala ka anyị kọpụtara gị akụkọ ndị a na ndị ọzọ anyị jiri bịa n'uju ya ndị otu IPOB Indigenous People of Biafra ajụla amụma a na-ama ịgụ akara ngwa Second Niger Bridge bụkwanụ nke a na-arụ ịgụ ya aha onyeisi ala anyị bụ Muhammadu Buhari ndị otu a gara n'iru kwuo na aha etosiri ịgụ ya bụ aha dịka Achuzie maọbụkwanụ ndị ọzọ gbara mbọ ọkachasị ụmụafọ Igbo ozi bịaranụ site n'aka onye na-esote mgbasa ozi nyere onyeisi ala anyị bụ Bashir Ahmed gara n'iru kwuo na ya bụ akara ngwa ka a na-ama amụma ịgụ ya aha onyeisi ala anyị bụ Muhammadu Buhari onye kwuchitere ọnụ ndị IPOB bụ Emma Powerful gara n'iru kwuo na ya bụ amụma jọrọ jọkanyụrụ udere na njọ na kama a ga-agụ ya bụ aha nye ya nwa afọ Igbo bụkwanụ ndị gbara mbọ ndị kụrụ aka ngwa dị iche iche n'oge ha dị ndụ a na-achọ ịgụ ya aha onye na-abụghị nwa afọ Igbo o kwuru sị ọ dịrị aha etosiri ịgụ ya bụ akarangwa Second Niger Bridge bụ Achuzie Bridge ma ọ bụkwara aha ndị Igbo ndị ọzọ ha rụtụkwara aka sị aha dị ka Chief Chinua Achebe onye deburu Things Fall Apart na aha Cyprian Ekwensi onye dere African Night Entertainment na aha Alexander Ekwueme onye wụbu osote onyeisiala Naijiria aha Chief Michael Okpara onye kpara ike na mpaghara East nakwanụ Dora Akunyili tinyere aha ụmụafọ Igbo ndị ọzọ ọ bụ aha ndị a ka etosiri ịgụ ya bụ akarangwa Second Niger Bridge
onyeisi oche ọhụrụ a họpụtara ga-achị otu All Progressive Congress bụ Sinetọ Abdullahi Adamu ga-amalite ọrụ ya taa. Onye wụbu onyeisi oche na-elekọta ma kwado maka ọgbakọ otu ahụ bụ gọvanọ Mai Mala Buni bụ onye nyere Adamu ọchịchị n'aka ma kwuokwa ka Adamu bido ọrụ ya ozugbo ozugbo. A họpụtara Adamu na ụlọ ọgbakọ mba ha nke dị na Abuja oge ha mechara emume nkenke ha nwere na Satọde. Ndị otu ahụ niile nakwa aka na-achị steeti Nasarawa bụ Abdullahi Sule bụ bụkwa ndị nọ ebe ahụ ma gbakwa akaebe.
Ndị nzukọ omeiwu ala ya bụ ndị sineti akwadola ịhụ ka ndị ụlọ ọrụ service providers hazigharịala usoro ha si anapụ ndị mmadụ ego n'ihi na ya bụ agwa ọjọọ akarịala onye tiri ololololo bụkwanụ sinetọ na-anọchi anya ndị benue south senatorial district aha ya bụ abba moro gara n'iru tie na ụmụ mmadụ ahụsiela anya n'ịkwụ ụgwọ ihe a na-ele ele ha gara n'iru kwuo na otu a ka ndị ụlọ ọrụ ndị a na-eji agbawara ndị mmadụ aka na-anasị ha ego dị ike ọ gaziri n'iru rụtụ aka dịka ndị nzukọ sineti ndị ọzọ so kwado ya ka a haziere ya bụ ihe omume ka ọ bụrụzie a na-akwụ a na-ele ka ghara ịbụzi a na-agbapụta ndị mmadụ nnukwu ego ma e lele ele ma e leha oge ruzie a chabiri ya ọ bụkwara ohere a ka ha ji gwa ndị ụlọ ọrụ na-esi na-ahụ gbasara mgbasa ozi nakwa akụrụngwa okwu akụnụba tinyere Nigerian Communication Communication ka ha gbaa mbọ haziere ya bụ usoro site na ime ya ga-eme ka ahụhụ a belata